Naomh Mac ar na geansaithe nua, Enda Smith ag dul ar ruathar dó fhéinig suas cliathán thall na páirce gan aon stad leis, tá sé laistigh den stua nó lasmuigh den seanastua, tá sé thar n-ais aige arís, scóip aige, spás aige, cad a dhéanfaidh siad, Ros Comáin anseo, íseal, fann atá ann agus, bhuel, bhíos a rá gur lag-iarracht a bhí ann ach tá báide faighte acu, beidh siad sásta leis sin. Ach chun a cheart a thabhairt d'Enda Smith, sé fhéin a dhein an obair ar fad, thug sé na sála ansan do Eoin McCrickard a rith suas cúpla pas iontach isteach ansan agus chríochnaigh sé go diail ar fad, í breá íseal isteach, sin ardthosnú do Ros Comáin. Harty anois agus iad ag gabháilt cliathánach go fóill, sin ceann mór ard ó Pat Havern, an ceann san thairis an trasnán agus dhá phointe faighte as an iarracht san. ag Pat Havern agus, bhuel, sin fear eile atá ana-phointeálta ar fad. Ana-phointeálta, is é seo is mó againn, scór nó dhó, sin dhá phointe ansan uainn agus é seo beagáinín rómhall acu. Tá, ach má tá spás os comhair Danny Magill amach anso, iarracht ansan, leathbhlocálta, d'fhéadfadh so a bheith dainséarach fós, cad a tharlaíonn agus tá sé críochnaithe istigh sa bháide, bhuel, Deir siad i gcónaí, iarracht ar phointe a thiteann gearr go mbíonn sé dainséarach agus tá sé críochnaithe sa bháide agus uimhir a naoi déag Gareth McKibben is dóigh liom a chuir an ceann san isteach. Sea, drochchosaint is ea an. Agus cabhair aige siúd ó Darragh Cregg a raibh cor coise ansan, riail an bhuntáiste acu, má thuit amuigh tabhairt fé agus an dara ceann ansan, thá sé tite gearr, thá sé sa chearnóig, thá sé sa bháide agus an dara báide faighte. T, Ag Ros Comáin, bhuel, bhí riail an bhuntáiste ansan acu agus d'úsáideadar go maith é. Úsáideadar ana-mhaith é, dearúd ón mbáideoir ansan, an cic isteach ansan, thug sé fé phointe sé an clár i n-ach ó, an dearúd a dhein an báideoir ansan, John. Agus amach anois le Odhran Murdock, fuair sé pointe sa chéad leath agus anois ag tabhairt fé an ceann san, Havern, bhí sé laistigh an babhta san agus, bhuel, 7 na. McKeon, sall go cliathán thall na páirce féachaint sleaschéim deas ansan, caid dainséarach isteach ansan agus sin pointe ana-bhreá ar fad, an chéad iarracht ar dhá phointe anso um thráthnóna ag Ros Comáin agus é sin fachta ag Shane Cunnane. Sea, iarrachtaí mar sin atá Is é an chiall go bhfuil an Dún chomh mór chun cinn fós ag Ros Comáin. Agus iarracht lasmuigh den stua ansan agus taithníonn sé sin leis an lucht féachana anso. Dhá phointe faighte ansan ag Ciarán Murtagh dó fhéinig agus thá sé ag imirt go maith ó tháini' sé isteach. Sea, arís ní raibh aon bhrú á chur amuigh air ansan agus é ag tógaint a phointe taobh amuigh den stua, an dá phointe faighte aige. Dar ndóigh, mbeidh sé de mhisneach aige siúd tabhairt fé phointe nó dhó, b'fhéidir. Ní bheidh, ach an bac, an ana-bhlocáil ar fad agus anois, mar sin, d'fhéadfadh so a bheith dainséarach mar tá an báideoir amuigh i lár na páirce, níl duine ná daonnaí istigh sa bháide ag tabhairt fé, mbeidh sí go maith, beidh sí go deimhin is go dearfa. Bhuel, sin é an dainséar a bhaineann leis an mbáideoir a bheith ag imirt amuigh fén bpáirc. Sea, bíonn na pleananna go dtí eile, tabhairt an báideoir suas fén ngort, ach sin é an rud a tharlódh duit. Ana-bhlocáil déanta ansan agus, bhuel, b'fhéidir chomh go dóite ar an mbáideoir ansan agus sin báide le deáramh aige, Ciarán Murtagh. Beidh cneáta ar éigin aige. Siar a gheobhaidh siad babhta amháin eile agus tosnóidh siad aríst. Ag tabhairt fé an iarracht dhá phointe an babhta san, bhí Diarmuid Murtagh agus an ceann san fachta aige agus bhí an ceann san lasmuigh den stua fé mar a deirim agus, bhuel, tá siad ag dul i dtaithí ar na hiarrachtaí san. Arís, ní cuimhin Ben O'Carroll ag úsáid na caide ana-dheas ansan agus é ag gabháil timpeall an chuain ansan, David. Don tréimhse seo den bhliain, is scór é sin, dá bhfeiceothá é sa samhradh bheadh iúnadh ort, ach gan chaint air ag deireadh mhí Eanáir.